akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọrọ anyị ka obi dị anyị mma. daalụnụ afa akụkọ anyị taa bụ udu m wara awa ee ilu anyị na-atụ na ya bụ na ọ bụ onye ije anyasị ka isu na-ata o nwere ofu oge a e nwee nwaanyị ya na ofu nwa ya bi afa nwa ya bụrụ ndidi oge a mụsịrị ndidi ka di ya nwụrụ mana nwaanyị a anụrọzi di ọzọ o wee zụọ ndidi sọsọ ya mana ọ zụtọrọ ndidi ọ zụrụ ndidi ọfụma ọfụma ife ọbụla ọ na-eme ya na ndidi na-eme ọ na-asụ akwa ọ ya na ndidi ọ na-eje ịkpa nkụ ya na ndidi ọ na-eje ichu mmiri ya na ndidi a na-esi nri ya na ndidi ndidi wee bụrụ ezigbo nwa wee zụọ ya nnọọ ọfụma oge ndidi toziri nne ya esorozi eje echu mmiri ọ zị sọ ndidi na-eje echu mmiri mmiri ọ na-echu afa ya bụ ekulu ekulu bụ mmiri na-agba n'okwute ime ị ga-agbada ndagwurugwu gbadazie i nezie anya n'elu okwute ị fụ ka mmiri si n'elu wee na-agbapụta etu mmiri ekulu anụnwa dị o si na okwute wee na-agba ya eluo n'oge udu mmiri ndidi na-eje iyi ekulu anụnwa sọsọ ofu ugboro n'ụbọchị maka na ọ na-ekute mmiri mmiri na-ezo ezo ka o ji emezu mana o luo n'oge ọkọchị ndidi na-eje mmiri ugboro ịtọ n'ụbọchị e wee luzie ofu oge a ndidi wee jee mgbe ọ na-eje nke ịtọ na mgbede o jee chuo mmiri bịa sụba akwa ya sụsị akwa tupu ọ na-asụsị akwa mmadụ ncha niile anasịgo ọ bụrụzie sọ ya nọ mekata ọ dị ya ka o nwe onye ya na ya nọ ọ tụgharịa anya wee fụ ofu agadi nwaanyị nọdụ anị n'okwute o bukwa ọgbụgba mmiri ya ee ndidi kenee ya sị ya nne deeme o daalụkwa sị ya ị ga-ebunwu ife anụwa mmiri anụwa ka m butelu gị mmiri ka gị nwa butelu m akwa m na-asụ maka na akwa m na-asụ dị mfe nwaanyị a wee kenee ya ndidi wee chutelu ya mmiri wee buru ọgbụgba nwaanyị a seli ya n'aka buru nke ya n'isi wee si na ndagwurugwu wee pụta ya na nwaanyị a na-agazi wee luo n'ụzọ oge fa lu n'okporo ụzọ nwaanyị a wee sị ndidi na ebe a ka ya ga-anazi wee sị ya ndidi daalụ ndidi sị ya ah, kee ka i si wee mara afa m na m agwa akwọ gị afa m ọ mụọ amụ sị ya na o tegokwanụ m ma gị na mụ na gị bụ nwanne n'ụwa ụwa ọzọ ndidi o wee sị ndidi afụgo m ka i si ata afụfụ n'oge ọkọchị abịa echu mmiri ugboro ịtọ ya ka m ji wee weta ọgbụgba anụnwa ị ga-achọpụta na oge i bu ya na-agbada na ọ na-adịwanye mfe kama ọ ga na-adịwanye alọ ndidi si na ya achọpụtakwa na ọchara ya mba ya ka ya na-ebu ya kama ọ ga na-anyị ya alọ ọ na-adịzi mfe mfe nwaanyị a wee sị ya na ya ga-enye ya udu anụnwa sị o bulu udu anụnwa ọgbụgba anụnwa ọ nalu ụnọ ya gbanye mmiri ya na udu ịtọ udu naabọ ọzọ kpuchie ya ya agwakwana mmadụ ebe o si wee nweta ya ya agwakwana ọbụnadị nne ya ya akọkwanali onye nyeli ya ndidi wee kweta oge ọ nalu ụnọ o wee gbanye mmiri anụnwa n'udu ịbụọ ọzọ kpuchie fa ịtọ oge o chiyata o wee bụrụ na mmiri ejugo n'udu niile ee ndidi wee ṅụlịa wee sitezi ụbọchị a ndidi na-ebuzi sọsọ ọgbụgba nwaanyị a nyeli ya wee na-eji echu mmiri o chutezie mmiri ọ bịa kesaa ya etu a ka o megidelu nwaanyị a gwakwara ya sị ife anyị nyelu gị ị ga-ejisikwu ya ike ọfụma kpachapụ anya gị n'ebe udu anụnwa ndidi kwetakwasị na ya ga-akpachapụli anya ya ka oge arọ one na one galụ ndidi na ndị ọyị ya wee jee jee chutesia mmiri na ekulu na-alịpụtazi oge fa na-agazi n'ụzọ fa na-eme na-egwu egwu were ite fa na-egwu egwu onye buru nke o metụ agbachapụ aka ya na-aga fa na-amụ amụ ndidi bịa burukwa nke na-emekwa ịnyanga nke na-eme aka etu anụnwa na-eme rapụ aka ya ife wee bịa fee ya na ntị o wee kpọbie ụkwụ ite wee fepụ wee daa tiwa hei ndidi wee tie chi ya egbukwa ya ọ nalu ụnọ bebe bebe bebe na-ebe akwa nne ya na-ajụ ya si ya kedu ọ sị ya ọ gụbalụ nne ya ukwe etu udu ya si wee warụ

eluo na mgbede ndidi wee si onwe ya ka ya jekwa maa ma ọ ga-afụ agadi nwaanyị a maka kemgbe ụbọchị o bunyere udu afụ ọ fụnwazikwa nwaanyị afụ ọzọzọ ọ bịa jee na mgbede oge ndị mmadụ nabasịrị ndidi ka nọdụ ozigbokwa nwaanyị a wee pụta o wee kpọọ nne bebeli ya akwa bebe akwa si ya na ya gbaghalụ ya gụbali ukwe etu udu ya si wee warụ

oge ọ gụsịrị ukwe nwaanyị a wee sị ya ndidi oge m nyere gị udu anụwa agwakwa gị kpachapụ anya gị nekọta udu anụwa anya ma n'ezie i were gị udu a wee bụrụ ife egwu udu wee tiwa ndidi sị biko ya gbaghalịa ya gbaghalịa wee sị ọ dị mma aga m agbaghalụ gị nye gị udu ọzọ ị ga-enekọtakwa ya anya ọfụma ndidi sị na ya ga-enekọta ya anya o wee sị ọ dị mma bịa echi n'oge awa anụwa ndidi wee bịa echi ya nwaanyị a wee welukwa udu wee nye ya wee sị ya kpachapụ anya ndidi wee sị ya biko na ya ga-akpachapụ ya anya o wee werezie udu a wee naa chakpii wọọ ife mmụta dị n'akụkọ anụwa bụ ofu bụ na ya bụladị n'ofu nwa ka ị nwee ị ga-azụ ya ọfụma ị ma azụtọ nwa gị ị fụ ka nne ndidi si wee kpọlụ ndidi fa na-echu mmiri na-akpa nkụ na-esikọ nni na-asụkọ akwa ndidi wee mara ife niile mara azụ ụlọ mara eme ife niile maka na nne ya ekworo usoro ya ọfụma ọfụma nke ọzọ bụ na a ranye gị ọlụ n'aka ị ga-enekọta ya anya ọfụma ị ma eji ya wee kpala egwu ka ndidi si wee welu ọma udu e nyelu ya sị ya jikwa ya ọfụma o welu ya wee gwuru egwu udu etiwa ọzọ bụrụkwa na ụmụaka ga na-enye ndị okenye nsọpụrụ na-enyelu fa aka ị fụgo ka ndidi si wee nyere nwaanyị anụwa nne afọ ọ fụrụ agadi nwaanyị o kenesịa ya ọfụma kweta na ya ga-ebulu na ya ga-enyelu ya aka wee bulu udu ya nwaanyị a wee meelu ya ife ọma ya ụmụaka ga na-enyelu ndị okenye aka mgbe ọbụla fa fụrụ fa chakpii nchekwado Asụsụ Igbo na omenanị Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị.